an balima bamanankanmɛnnaw an bɛ foli kurakura ka ɲɛsin aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ani k'aw barika da bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na n'o ye sikaso gunkan ye an b'a jira aw la k'a fɔ a bɛ tile fila bɔɲɔgɔn bɔ min ye a seyidi sɛrifu usumani madani hayidara san o san a bɛ to ka na taamamu kɛ anw fɛ kɛnɛdugu gun kan i ka dɔn k'a fɔ min ye ba madani den halisa o b'o a b'o o taama kadiri yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ jumadon min ye a seyidi sɛrifu usumani madani hayidara a ye wajuli belebeleba ni k'o boloda sikaso balontantɛrɛnba la ka tɛrɛn kɔnɔna a n'a kɔfɛla ka fa i n'a fɔ da kɔnɔ ɲɛ an b'a jira aw la k'a fɔ maa caman de bɔra fan caman de fɛ jamana caman na ka na sikaso kɔnɔ ka na a seyidi sɛrifu usumani madani hayidara ka n'a ka wajuliba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni lamɛn an b'a jira aw la k'a fɔ a n'a ka denbaya maa caman tun bɛ yen minnu tun nana ɲinan san ba fila ani san mugan ani saba o mawulidu a kɛnɛ kan an b'a jira aw la k'a fɔ a kɛra wajuli belebele min ye i ka dɔn k'a fɔ a seyidi sɛrifu usumani madani hayidara a kɛra sababu ye ka maa caman k'olu tubi k'o don a silamɛya diinɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna min ye an balima kerecɛnna ka maa tan ani fila bɔɲɔgɔnko la i ka dɔn k'a fɔ ko olu tubi ka kalimatu sahada ani layidu wɔɔrɔ k'o d'u ma u ka don a silamɛya yɛrɛ o kɔnɔna na a kɛra koba ye mali yɛrɛ kɔnɔ bi min bɛ lakali tariku kɔnɔna na sabula min ye san o san a seyidi sɛrifu usumani madani hayidara a bɛ ko kura de kɛ min bɛ ka maa caman kɔni kamana gan k'a sababu kɛ ko a ye silamɛya diinɛ ko i ka dɔn k'a fɔ olu ka silamɛya diinɛ ye diinɛ min ye ko silamɛya tɛ ban maa na abada ko balimaya ani sinjiya o de ye a silamɛya ye k'a fɔ ka ɲugun maa na ka maa kafiriya ka masɔrɔ kafiriya jogo a n'a kɛwale tɛ a la k'o tɛ a silamɛ ye abada a seyidi sɛrifu usumani madani hayidara a y'a jira k'a fɔ ko a silamɛya ko bɛn ani kelenya o diinɛ don halisa an bɛ to an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ min ye carte biométrique sécurisée ye min n'a tɛ maa caman bolo an bɛ waati min na fɔ sisan ka sanga ni o daliluw ye min ye i ka dɔn k'a fɔ jamana maa ɲɛmɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye ka sanga ni référendum ye min kan ka kɛ jamana fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na juin kalo tile tan ani seegin san ba fila ani san mugan ani saba kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko pièce bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka i se ka voter référendum yɛrɛ o kɔnɔna na nka ko kɛlen a kan bɛ ka maa caman kɔni kamana gan maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ k'o ye fɛn min kɔni cɛ man ɲi sigana bɛ se ka ye a la k'a bɛ se ka na ni yuruguyurugu caman ye nka dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ baasiba ye abada k'a sababu kɛ min ye carte biométrique sécurisée ye i ka dɔn k'a fɔ maa caman kɔni ma se k'a sɔrɔ nka ka sanga ni jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri ye olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ kɔni tigɛ nin waati na walasa maliden bɛɛ bɛ se ka carte biométrique sécurisée sɔrɔ cogoya min na nka o bɛɛ la ta walasa bɛɛ ka se ka i sen don referendum na jamana maaɲɛmɔgɔw kɔni ye sigi ka hakilijagabɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw bɛɛ bɛ se ka vote ni papiye kɛrɛnkɛrɛn ye i n'a fɔ carte d'identité ani a ɲɔgɔnna caman de ma fo ka taa bila carte nina ma walasa bɛɛ bɛ se ka i sen don referendum na walasa baara ninnu ka se ka ɲɛ cogoya min na an bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ taa gine ekwatoriyali an b'a jira aw la k'a fɔ olu ka ɲɛmaaba n'o ye u ka lasigiden min bɛ irisi jamana kɔnɔna na olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko olu kɔni bɛna o tɛgɛ di irisi ma ko sabula min na ko an bɛ don min na fɔ bi bi in na ko irisi ye jamana ye ko maa bɛ se ka i jigi da jamana min kan an b'a jira aw la k'a fɔ gine ekwatoriyali u ka lasigiden min bɛ irisi jamana kɔnɔna na ka sanga ni o ni irisi ka eh, jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na san bi duuru ani duuru na a y'a jira k'a fɔ olu kɔni nisɔndiyala jamana tɔgɔ la ani jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ la ko nin waati in na ko olu tɛ sɔn tuguni abada o ka don maa si ɲɛnada fɛ kɛrɛnkɛrɛn nansarala olu kɔni bɛ ka farafina jamanaw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o ni dɔngɔ ye sanga ni waati bɛɛ ka jagoya fanga de cɔrɔ an kan na k'o ye fɛn olu tɛna jɛn n'a ye abada wa fana olu bɛna min ɲini diɲɛmaa bɛɛ fɛ farafina jamana kɔnɔdenw bɛɛ k'i sigi ka hakilijagabɔ kɛ bɛɛ k'i tɛgɛ mɔnɔbɔ irisi jamana fɛ ko irisi ye jamana ye jamana min i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka maa ka lakana ka se ka o sinsin a fɔlɔ ye min ye ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ maramafɛnw cɛɲumanw k'o di jamana maa ɲɛmaaw ma walasa u ka se ka u ka lakana yɛrɛ kɛ o la k'a masɔrɔ a ma kɛ ni jagoya fanga ye an b'a jira aw la k'a fɔ o kɔni ye tiɲɛ kɔni fɔ faransi ani ameriki n'a jɛɲɔgɔn ye o ko kɔni ma taa olu kɔndimi sira fɛ sabula an b'a jira aw la k'a fɔ a man di faransi jamana si abada ko eh, min ye i k'a dɔn k'a fɔ farafina jamana dɔ k'o ka teriya ni k'o ɲini irisi jamana fɛ o de ye fɛn o ko ma bɛn olu ma min ye i k'a dɔn k'a fɔ lagine min min ye i k'a dɔn k'a fɔ guinée équatoriale olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka teriya kɔni o bɛna dɔ fara a kan ka sinsin o ni irisi jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ halisa ka sanga ni irisi jamana ye an b'a jira aw la k'a fɔ serge lavrov ni ale ye i k'a dɔn k'a fɔ irisiw ka minisiri dɔ ye a be tile fila taama na eh, keniya jamana kɔnɔna na a taalen keniya i k'a dɔn k'a fɔ a ni keniya maa ɲɛmɔgɔ kɔni jɛnna ka bɛn ka hakili sigi k'o kɛ kelen ye walasa min ye i k'a dɔn k'a fɔ bɛn ani kelenya o be se ka don keniya ani irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ an b'a jira aw la k'a fɔ irisi jamana kɔni be ka wulikajɔ sabati nin waati na walasa farafina ka se ka ka liberté totale sɔrɔ o ka se ka bɔ nansaralakaw ka jɔnya kɔni bolo o de ye fɛn i k'a dɔn k'a fɔ o ye irisi jamana olu hakilinata ye wa farafina jamana caman de bɛ yen nin waati na minnu kɔni bɛ ka o tɛgɛ jan irisi jamana ye ka sababu kɛ irisi jamana i k'a dɔn k'a fɔ o ka baara taabolo kɔni a bɛ ka maa caman k'olu kɔni nisɔndiya kosɛbɛ halisa irisi jamana kibaruya kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ bi sɔgɔmada in na min ye i k'a dɔn k'a fɔ doroni fila olu kɔn taara gosili kɛ rusi jamana yɛrɛ o kɔnɔna na nka nin drone kofɔlen ninnu na i k'a dɔn k'a fɔ maa kɔn ma to a la abada a kɔni rusikaw ka i k'a dɔn k'a fɔ bâtiment dɔw kɔn garate ka yɔrɔ dɔw kɔn cincin nka jɔnwala maa kɔn ma bɔnɛ a la abada nka o bɛɛ n'a ta min fana ye rusi fana ale fana ye gosili fana kɛ kiyɛf n'o ye ukraine faaba ye a jira k'a fɔ ko maa kelen bɔɲɔgɔn olu kɔn bɔnɛ maa kelen bɔɲɔgɔn ale bɔnɛna o ni na ka maa damadama fana k'olu kɔn jogin k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ caman fana k'olu kɔni da golo ci an bɛ don min na fɔ bi bi in na a ko kɔn kɛlen bɛ nin waati na gɛlɛyaba de ye nin waati in na ka sababu kɛ sanga ni waati bɛɛ rusi bɛ gosili kɛ ukraine ukraine fana bɛ gosili kɛ rusi nka n'i y'a ye k'a fɔ ni ukraine olu mana gosili kɛ rusi jamana kɔnɔna na a tɛ kɛ baasiba ye nka ni rusi n'a ye gosili kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ baasi cɛjuguba de ye jango bi sɔgɔmada in na i k'a dɔn k'a fɔ gosili kɔn kɛra rusi nka ukraine olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnna jamana kɔnɔdenw sifelakaw kiev dugu yɛrɛ o kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ olu kɔni kamanagannen don ko n'a fɔra ko ukraine ye gosili kɛ rusi jamana kɔnɔ bi i k'a dɔn k'a fɔ ko maa tɛ a ko laban cogo dɔn jango rusi ka gosili mun n'a ka farin a kɔni bɛ ka ukraine ka denw k'olu kɔnɔgwanna k'olu kɔnɔgwan o kɔnɔna na nin waati na an bɛ don min na fɔ bi bi in na Rusi sɔrɔsiw kɔni olu kɔn sera ka tɛgɛ kɔni da i k'a dɔn k'a fɔ lamerike ka sɔrɔsiw dɔw kɔn kan a ko kɔn kɛlen bɛ kamanagan ye bi lamerike kɔn bolo ka sababu kɛ nin waati in na n'a jirara k'a fɔ ukraine kɛlɛ la lamerike kɔn bɛ ka ukraine kɔn dɛmɛ nin waati na ka walasa ka se ka rusi kɛlɛ nka an kari la ka dɛmɛ sɔrɔ rusi kɔn bɛ ka tɛgɛ da lamerike sɔrɔsiw kɔn dɔw kɔn dɔw kɔn kan a ko kɔn kɛlen bɛ kamanagan ye bi nin waati in na an b'a jira aw la k'a fɔ kɛlɛ kɔn bɛ ka taa ɲɛfɛ sanga a n'a ka waati bɛɛ rusi ani ukraine ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na fɔ bi bi in na an b'a jira aw la k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen min ye rusi olu kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ lamerike avion dɔw kɔni tiɲɛ k'olu bɔnbarde a ko kɔn kɛlen bɛ kamanagan ye a gɛlɛya bɛ nin waati na lamerike ni rusi ɲɔgɔn cɛ sanga a n'a ka waati bɛɛ nka nin waati na a ko kɔni maa kɔni tɛ ala ye nin waati na nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na maa tɛ kɛlɛ in kɔn dan dɔn an bɛ don min na fɔ bi bi in na bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye sudan ye halisa min ye sudan kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a ko kɔn ma kɛ basigibali ye fɔlɔ ka sababu kɛ min ye jamanakɔnɔdenw kɔni olu kɔni bɛ ka khartoum yɛrɛ bila n'o ye sudan faaba ye jango an y'a jira aw la k'a fɔ min ye sɔrɔsi fila olu kɔn kari bɛ ɲɔgɔn na sudan jamana kɔnɔna na a ko kɔn kɛlen bɛ kamanagan ye bi sabula min ye cedeao union africaine ani nations unies olu kɔni y'o da bɔ fini kɔrɔ k'a jira k'a fɔ olu kɔn ma se ka fura jɔnjɔn kɔn sɔrɔ nin waati in na sudan jamana kɔni mankan na an bɛ don min na fɔ bi bi in na k'a masɔrɔ min ye diɲɛ setigiba jamanaw olu kɔni bɛ ka sɔrɔsi fila ninnu kɔni kari ɲɔgɔn na